foli belebeleba n b'o ta k'o di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na fɛn fɛn sigilen bɛ ka bon appétit makɔnɔ ça fait n ko ni nin nisɔndiya de bɛ don don o don aw ka yan nɔ n'aw ka kow ka ɲi dɔrɔn ça veut dire k'an ka kow fana ka ɲi mais n bɛna lajɛ sisan ni n ka public ani chroniqueur minnu bɛ yan bi n'u ka joie bɛ cogo min na n b'a dɔn sinon ni nin heure nin sera dɔrɔn maa caman hakili bɛ jigin

N b'o chorégraphie de kɛ don o don, ee, i m'a ye n ka pa kun ka ɲi n'aw bɛɛ ta ye, tiɲɛ yɛrɛ la,
ça va, Ala an b'i fo ka Boutelezi fo k'an lajɛbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ko ne ko k'u bɛɛ bon appétit Boutelezi fana bɛ baro kɔnɔ Boutelezi, Ramsès, i ka kow cogo di Bon n ka kow kun daminɛ ɲɛna mais ne b'a dɔn min b'a jɛ o, non n cunna, donc tɛgɛrɛ de bɛ fɔ ka Boutelezi, awɔ, il faut que an ka dɔ bɔ an ni public bɛɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a diya ara, allez merci tout le monde ara an b'a fɔ bon appétit filɛ jama ye ko k'u bisimila a dabɔra man jugu f'a dabɔra kokura bon appétit kunkan filɛ nin ye, ayiwa ça fait ɛɛ ni minnu nisɔndiyalen don bi nisɔndiya de bɛ fara nisɔndiya kan ka d'a kan musoba min b'an bolo bi a kɛra sababu ye ka furu caman dilan Animatrice fana don aa a ko ka ca bi dɛ muso minnu bɛ yen k'aw bɛ télé kɔrɔ bi n'aw wulila dɔrɔn a diya de bɛ ban ça fait ne bɛ wele bila sisan an ba ma Umu Jara tanti Umu Jara a ka sɛnsɛn ka don. mais n b'a dɔn plaisir ka préparer a bɛna min fara a kan min ka di tanti Umu yɛrɛ ye.

filɛbagaw bɛɛ fo waleɲuman dɔn ni o cɛ an bɛ masa ramani barika da ka sɔli an kuntigi Mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye ala min ye bi yira an na an ma foyi d'a ma an b'a fo k'a barika da ka aw yɛrɛ fo aw min ye wele aw ka nin kɛnɛ sanumanba ye min sanuman a banna tanti Umu depuis n'i bila domaine kɔnɔ animation domaine kɔnɔna na i y'i to o la i ye fɛn caman kɛ an da bɛna se minnu ma après mais i sollicitélen de don ça fait combien d'années d'abord est-ce que i hakili b'a la daminɛw ka n'a bila fo sisan na san joli ɲɔgɔn na i b'a kɔnɔ bon san fila bɛ n jɛ trente ans de micro san bi saba san fila bɛ n jɛ san bi saba Ɛɛ kadi an tɛ e ka filimu est-ce que i bɛ se ka kuma caman fɔ o la ara a kuma bɛ caya bi mm-hmm. tiɲɛ yɛrɛ la a kuma bɛ caya mm-hmm.
ayiwa o kuma an bɛna mm-hmm. video b'an bolo kɔrɔ yan nɔ i ka parcours fitini an bɛ se ka dɔ de t'a la i ye an b'o jaw lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na baro dɔ kɛ ɔ faransikan in kɔni nana sa o saniyalenin don duloki borodelenni b'a kan na walayi waliden ɲumannin n'i y'a ye hali i t'a fɛ a ka bɔ i ɲɛ kɔrɔ ee ala walayi o cɛni mun ka di n yɛrɛ ye mais o ye pede de ye aa si bina tɔgɔ mina kɔnɔ alihamudulilayi arabilalamina e pede nalen i ka so kɔni i kɔrɔkɛ minnu bɛ yen ani kanimɛkɛw ni dɔgɔninw o minnu don baara la ko pede ɔ a laban tɛna kɛ pdg ye wa pd mana mɛn cogo cogo g mana fara a kan o y'o kɛlen directeur général ye e ala kɔɔri tigɛni
n y'a to ala ma o de y'o ye wa hali ne ko sɔgɔma ne yɛrɛ tɛ na sɔgɔma a ye n tɔgɔ bɔ aw da a ye n tɔgɔ bɔ aw da a sama ka bɔ i da kɔnɔ ii ne kelen de ye muso ye dugu la wa e yɛrɛ ma deli ka taa taa caman ma bɔ de ko e ka ɛɛ invitation ma bɔ wa a bɔra kɛ ee nakura i ka mohamɛdi parelen don ko i m'a dɔn i denkɛni forobayara e ye nin samara in san ye min mamɛri jɔn

wo kuma na e hakili la ne baden bon ni namasa fara yo wala e hakili la ne ye suraka muso cɛjugu de aw ɲɛ ci ne ma aw ɲɛ bɛ ne ɲɛ la ei cɛs i parela dɛ i ka duloki a ɲɛna sabara in yɛrɛ a ɲɛna i t'a dɔn wa i t'a dɔn ee bamakɔ singa bɛ bamakɔ de walayi ne terimuso ee jamanakuntigi muso lɔbɔ haramu ne siraka laale mama akisɛ de muteyite de mamti boori de walayi ne cɛ siriyati a y'a ka seli bɛɛ lajɛlen k'a b'a ka lahiya saga a b'a kan tigɛ ni ne nunkala de walayi aw bɛ yɛlɛ ne na o kuma ne y'a fɔ aw ye ko ne ye fatɔ de ye wa wala aw hakili la fara de ye ne furusiri Hey! O jamanakuntigi muso lɔbɔ a ko laale hakɛto ne cɛ ko a bɛ taa ee jamana dɔ kan o ye Hindu jamana ye ko mɔgɔ cɛ a kɛ ala kama ya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ i k'i nun singa n ma

aw yɛrɛ b'a dɔn sisan nɔ n kɔrɔ taara sisan du bɛ ne de bolo n y'aw wele eh, an k'an sigi an ka kuma fɛn minnu man di n ye n k'o fɔ aw ye ne t'a fɛ an si ka don si gasi la nimɔgɔniya tulon bɛ yen nka sɛbɛ f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye eh, fɛn min ye yaalaba ye fitiri waati fitiri kana se ka mɔgɔ si to a kun ayiwa dumuni ko dumuni ka mɔ joona eh. aw kosɔn ne de ta ye n ka du ye Mun dumuni ka mɔ joona a ka mɔ joona i y'a faamu wa jama nin y'a sugu jumɛn ɛ sugu jumɛn n ka kuma e fɛ i sigilen bɛ e bɛ kuma kuma min bɛ k'e laminɛ o tɛ mɔgɔ ye dɛ ayi n'i t'a lamɛn dɔrɔn ta kɛnɛ ma ni sɔn ni fɔ n tɛ ta kɛnɛ ma ani sɔn ni fa tɛ juru sara o tɛ kɛnɛ ma ne y'a dɔn ne y'a dɔn kabini kɔrɔtara

Maskara da kɛ nin ye maskara da ye de ɔ finman tɛ jama ayi o fana ma ɲi jama ko
fɛn min ye sufɛ yaala ye ani n tɛ sigi fiyewu ne t'o fɛ ne ka du kɔnɔ ni seli waati sera bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka seli n kɔrɔ bɛ se ka min diya i la ne t'o diya ne tɛ sɔn i y'a faamu wa min ye k'i fɛla fɔ sa ɔ fɛn min ye yaalaba ye
n bɛ taa tɔncɛyɔrɔ la o n bɛ taa yan fɛ o sufɛ yaalaba n tɛ jɛn n'a ye kuma sera yɔrɔ ma sa ne tɛ dangaden ye o kuma sera yɔrɔ ma n'a kɛra kɔrɔmatigɛli ye ne bɛ n kɔ don hali ka ne cɛ to yan o ma ne bali ko min na cɛ dɔgɔnin tɛ daga minɛ ne da la jama a bɛɛ n'a ta n'i taara i dun bɛ sɔn ka to kɛnɛma yen dɛ n ka to kɛnɛma yen finman i m'a ye
ani i bɛ i yɛrɛ ka baara ye min ye mhm. eh, eh, u tɛ kelen dɛ mhm. parce que i bɛ ka rôle min jouer mhm. farinya muso farima ani eh, o n'i bɛ ka min kɛ ka mɔgɔw bilasira ka furu dilan u tɛ kelen ye mm, i bɛ se k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ n ye awɔ parce que ne nana finman sɔrɔ ORTM na bon ne bɔra Kayira de la ka na yen donc ne tɛ se ka kɛ muso fɔlɔ ye cogo si la ka ale kɛ e, filanan ye mm. parce que ne taara a sɔrɔ yen sinon si la ne ka kɔrɔ n'a ye o ye kelen ye finman ni jɛman in fana pour que an kana fɔ Fanta Umu ou bien Lala Umu o bɛ taa bin dɔ ka so a kɛra finman ni jɛman mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ bon en général duba kɔnɔ sisan bi tile la fɔlɔ ta tɛ fɔlɔ baramuso tun bɛ dilali de kɛ mais en général a bɛɛ tɛ dɛ 90 pourcent baramuso bɛ tiɲɛni de kɛ et puis a bɛ jama a dun bɛ den kɛ fugari de bon n bɛ conseil min fana di o de nana kɛ mɔgɔw nana a faamu ko n jogo yɛrɛ tɛ sinon cɛkɔrɔba dɔ delila ka taa n nɔfɛ ni bere ye ORTM na ko a bɛ jɛman de ɲini a ye n yɛrɛ de ɲininka ne ko cɛkɔrɔba ne ye jɛman ye i bɛ mun k'a la ko n b'a ɲɛmɔgɔ den faranin de ne ko u tɛ se ka jɛman di Umu Jara ma tarata wula fɛ a k'a mara wa donc ale y'a kɛ mɔgɔ fila de ye yanni mɔgɔw k'a faamuya a ma nɔgɔya bon ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ sara fiman de ɲɛ mhm. parce que a tɛ kɛ o de la ale tɛ sɔn jɔnmaya ma ne ni Lamini bɛ nunjuru b'ale bolo ah,
bon n'i ye fɛnɛ mhm. i b'a fɔ ko i ma kalan mhm. souvent i b'olu rôle ninnu yɛrɛ jouer mɔgɔw bɛ kuma i fɛ français la i b'a fɔ ko nin ye nin ye melesi i b'i yɛrɛ lafili quoi comme cinéma kana pourtant ni mɔgɔ min b'i dɔn i passera lycée Askia ni mɔgɔ min b'i ka parcours dɔn munna i bɛ ka se ka mɔgɔw lafili o yɔrɔ la parce que Mali kalanbali de ka ca pour que ka mɔgɔw yɛrɛ attirer ka na émission kan i ka an ka kan fɔ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka radio faga sisan n'i y'i bila a yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ courage bɛ don a la o de b'a kɛ radio lamɛnni sisan animatrice kura ninnu minnu bɛ n wele tante Umu ani minnu bɛ n wele grande sœur n kan b'olu de ma donc n y'a daminɛ minnu ye u ka fari micro ɲɛ kojugu n'i ye baara in jate minɛ an filɛ min na nin a ka jugu baara bɛɛ ye parce que a ka kɔrɔ n'i yɛrɛ ye et puis gabakurun de don n'i y'a fili i tɛ binyɔrɔ kelen dɔn a la ɔ i bɛ sa k'ale to diɲɛ na yan n'i y'a fɔ k'a ɲɛ seconde a bɛ du jɔ o seconde kelen a bɛ se ka du ci donc mɔgɔninfin fana bɛ nɛgɛn de kuma ko i k'i majigin a ye de n'i ye mɔgɔw nɛgɛn k'i bila a tigi ka peau kɔnɔ courage bɛ don a la k'i lamɛn sinon an ka ca i b'a fɔ Tarawelelakaw dugu kɔnɔ n'i ko ko garangaran n'a ma ɲɛ olu ka ca kojugu kunkolo ka ca an bɛna dɔ tigɛ ka bɛ ta ayiwa kibaru jumɛn b'i bolo bi fɔlɔ

Ara an y'a ye k'a fɔ kunasini an ka tracteur dɔ falenba kaba bɔrɛw la ka bɔ Sanankɔrɔba ara a kɛlen don ka kunda Kalabankɔrɔ Sikɔrɔ kan ara ara an bɛ min fɔ dɔrɔn ni doni bɛ da fɛn kɔnɔ a ka kɛ ni hakili ara ee tracteur de filɛ ka taa i yɛlɛma a disi kan Kalabankɔrɔ ara vraiment a jatigɛ bonya a basi ye mais ara an bɛ min fɔ dɔrɔn donitalaw contrôle ka kɛ de sorte que n'a fɔra ko tonne hakɛ min ka don bolifɛn kɔnɔ a ka kɛ o tonne hakɛ ye donc ni dɔ farala kan faamaw ka wuli ka jɔ u jɔyɔrɔ la ara an bɛ to hali bi hukumu kɔnɔna na ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko bɛ ko kɔnɔ ko bɛ an ka star footballeur star international camerounais Eto ara a fana ka mɔbili ye accident sɔrɔ kunasini ara tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra makasiba ye min yɛrɛ ye choc kɛ o yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲini il a fallu que polisiw k'a ɲini ka taa minɛ ka na n'a ye mm. mais min kɛra nin ko yɛrɛ kɛyɔrɔ ye Eto tilala ka yafa sofɛrikɛ ma mm. ka tila k'a ɲini faamaw fɛ u ka sabali u k'a bila a ka taga mm. donc ara an b'a fɔ chapeau à Eto vraiment mobili tiɲɛna fɛn caman kɛra mais a ko a jɛna nin bɛɛ kɔ donc cɛ ka labila ni basi ma kɛ ka ban donc ale jɛna ara ko bɛ ko kɔnɔ ko bɛ mhm. an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ to Bon Appétit plateau sanfɛ hali bi an y'a jira k'a fɔ hali bi Sidiki Jabate an ka icône an ka star interplanétaire a bɛ degun min kɔnɔ diɲɛ maa bɛɛ b'a kalama bi ara mhm. an y'a ye k'a fɔ Kanja Kora tɛmɛnen kɔ Grand P tɛmɛnen kɔ Guinéenw ka star ba wɛrɛ fana y'a sogo doni kunu ka don anw fɛ yan n'o ye Azaya ye mhm. a ko a fana nana Roi 12 y'a bisimila ko a nana ka na a ka soutien apporter Sidiki ye ara donc n bɛ fɛ jama ka nin ja lajɛ an ka segin ka na.

des artistes guinéens, il nous a prouvé que Mali Guinée c'est la famille. Vraiment. On disait que Mali Guinée c'est la famille, mais il nous a prouvé ça.
ayiwa Boutelezi ara nin tun ye Azaya ye depuis la Guinée a ko a nana frère ka soutien na vraiment mais u jatigila kɛra Roi 12 12 fɛ yen i n'a fɔ maaw ɲɛ bɛ vidéo la cogo min na ne Roi yɛrɛ voix ye vraiment a y'u féliciter ka yira k'a fɔ Siriki nous sommes avec toi mhm. Siriki Guinéenw b'i fɛ cogo min na Malienw b'i fɛ cogo min na Guinéenw b'i fɛ de diɲɛ mɔgɔ b'i fɛ ara nin tun ye Bamakɔ kɔnɔko ye n'Ala ma baasi k'an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inchallah Tante Umu mm. Bamakɔ kɔnɔko dɔw bɔra ka yira sisan Boutelezi fɛ mhm. kibaruya minnu tun don i tun bɛ dɔ kalama a la wa mhm. bon bɛɛ n'i dakan de don mm. waajulikɛlaw ko an ka karamɔgɔw ko cɛba dɔ bɛ yen a bɔgɔ tara yɔrɔ min na ni cɛ o cɛ bɔgɔ tara yen hali n'a kɛra tile tilancɛ ye i b'o kɛ kaso la donc mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ kaso la u sen t'a la dakan kow de don nin yɛrɛ bɛ Siriki encourager parce que n'i donna kaso la mɔgɔ si m'a jira k'a b'i fɛ ou bien problème y'i sɔrɔ mɔgɔ si m'a jira k'a b'i fɛ o yɛrɛ bɛ mɔgɔ sa joona mais du fait que mɔgɔw bɛ na Malienw yɛrɛ b'a fɛ denmisɛnninya yɛrɛ ye nin ye mhm. n'a bɔra nin na a bɛ se ka fɛn dɔw lakali a kɔrɔlen mhm. bɛɛ bɛ fɛnnin dɔ sɔrɔ min b'i déranger donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲuman bɔ amina yarabi Boutelezi an bɛ taa enchaîner ka na kadi fɛnɛ kama ah. ɲininkali ye fɛn tɛ mun donc bi ta ye turu turu donc ara n bɛ se ka kamanagan kelen de bɛ ne la mhm. Umu Jara kabini a fɔra k'i ye invité n ko alhamdulilayi solution sɔrɔla Umu ne bɛ baara kɛ télé la yan ne tilala baara la fo deux heures du matin k'a sɔrɔ kɔrɔlen ni n bɛ mɛn n bɛ madame wele k'a fɔ n bɛ mɛn bi baara yɔrɔ la mais hakili ye n sɔrɔ week end tɛmɛlen n ma fɛn fɔ ne sera so deux heures a bana ka da yɛlɛ maaw kumana a ma sɔn ka da yɛlɛ il a fallu mɔgɔ wɛrɛ de da ka don a la n tɛ fɛ min da ka don a la a ye da yɛlɛ fo bi a ɲɛ kumunen bɛ ne kɔrɔ e bɛ se ka ne bilasira jumɛn na. bon e hakili bɛ bɛɛ sɔrɔ et puis muso ninnu fana u ni anw tɛ âge ye an ka éducation fana tɛ kelen ye ni bi den dira aw ma i b'a lamɔ a ka di i yɛrɛ ye cogo min na i b'a kɛ ten défaut dɔ de bɛ maliyɛn na n'an bɛ ja la tuma min na fɛn o fɛn ka di muso ye a b'o bɛɛ kɛ a t'aw fiɲɛ yira maintenant ni aw delila kɔriw mana deli ɲɔgɔn na filɛbagaw k'a kɛ to e bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna i défaut jira o de bɛ na ni kɛlɛ ye n'o tɛ kabi fɔlɔfɔlɔ ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli y'a yira cɛ tun b'a défaut yira muso la depuis kɔɲɔso la mais bi aw t'aw défaut yira muso la fo ni a kɛra jata karala ye n'o tɛ n'i tun y'i défaut yira la a b'a fɔ a n'i y'a ye a ma n wele a empêchera de mhm. donc a yɛrɛ b'i wele mais e m'a dege o la donc ale de jo don an b'a nɛgɛn de nɛgɛnni ka d'an fana ye o ah, e mais aw fana nɛgɛn cogo di e bɛ fɛ an ka nin madame mm. nin ye minɛ n bolo maa yɛrɛ de ni ne cɛ ko n ma sa Umu tu es la plus belle femme du monde mm. est-ce que o ye tiɲɛ ye
Tanti Umu nɛgɛn cogo ɲuman b'a bolo a bɛ fɛ k'i bila kuma la. Ah, n se ye fɛn fɛn n y'o bɛɛ kɛ hali bi ɲɛma na. i b'a nɛgɛn halisa o. n b'a nɛgɛn surtout aw ka e, e, fɛn aw ka furu b'a dangerma yɔrɔ de la ni âge o furu de man nɔgɔn ani laban n'o tɛ anw ta ye tilancɛ ye an tɛ kɔrɔbalenw fɛ an tɛ fitininw fɛ sabali bɛ n'o la mais musokɔrɔba sɛgɛnnen k'a senw bɛɛ tiɲɛ cɛkɔrɔba b'a exiger ka ko muru ta i k'a ka mangoro ko i k'a tigɛ k'a buramuso to yen k'a mɔdenw to yen k'a denw to yen i b'a fɔ ɛɛ ala kɔ kɛ o bɛɛ de bɛ hakɛ o si man ɲi i bɛ wuli de i sen tiɲɛnen k'o bɛɛ de kɛ ka se k'a laban ka ɲɛ min bɛ wuli min ɲɛ mɔgɔ t'o dɔn muso nɛgɛnni dɔrɔn de ka d'an ye ah. aw bɛ ala minɛ ka karitɔn fa fura la ka n'o sigi an kɔrɔ hali t'a fɔ madame i fari bɛ di o fura in b'an faga o n'i ye buuru dɔrɔmɛ tan na san madame nin ɲimi ka ji min a kan walayi n ka juru bɛ dɔ la dɛ n bɛ taa fura san ka ni n y'o wari sɔrɔ n bɛ taa fura san ka n'a d'i ma ni mɔgɔ mɔgɔ nana a b'o lakali n ka cɛ yɛrɛ kɛ walayi a ye nin buuru san k'a di yan ko n ka n jija ka nin dun ça fait plaisir a banna o de ka d'an ye an ka nɛgɛn non n bɛ taa segin nɛgɛnni kan bi tuguni. Awɔ, taa segin a kan. Ok, d'accord, Kadi

ou bien ayi ou bien ani chiffre a bɛ dépend ɲininkali bɛna taa sira mun fɛ an bɛ se ka taa fɛ yan awɔ an ka taa fɛ ok tanti Umu an y'a ye k'a fɔ i bɛ denmisɛnnin musomisɛnninw reçoit i bara don dɔw la don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la o don jumɛn vendredi N ka jour de repos ye samedi faral'a kan dimanche ni mariage tɛ n bolo. Non a bɛ k'a ɲɛfɔ a bɛ k'a donw de fɔ. Donw de fɔ. Ok tante Umu i bɛ émission min kɛ chaîne 2 la n'o ye 20 sur 20 ye. Unhun. I y'a émission hakɛya joli kɛ? Unhun bon Ala ko tiɲɛ n ye émission in daminɛ depuis Kayira la bon n t'a a hakɛ dɔn mais sisan a bɛ ka kɛ chaîne 2 la a thème bɛ ka bɔ n ka chefs yɛrɛ de yɔrɔ n yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a dilan. Sinon Amadu Kojo Habib Kulubali Fatim Kɔnɛ u saba de ye an ka chef ye chaîne 2 la olu de bɛ thème ninnu di ne ma mais n yɛrɛ b'a dɔn min kɛra a ka ca parce que ne yɛrɛ tɛ émission in chômer n'i y'a ye n ma na saya wali n man kɛnɛ tellement mɔgɔw yɛrɛ ye ne kɛ émission jɔn ye donc ne tɛ a chômer don o don ni sigilen bɛ kura de kɛ n bɛ profiter o fɛ ka n ka technicien fo a bɛ n nɔfɛ yan Musa Faɲɔn Jara a y'o tɛgɛrɛ fɔ ale filɛ nin ye Tanti Umu an bɛ don min na i ko bi e ye furu joli dilan ne t'a da dɔn Ala ko tiɲɛ ok kɛlɛ joli bɛ yen k'i y'o fana ban n t'o fana da dɔn n bɛ ka siran n bɛ k'a dilan ni nkalon ye bon Pour que a ka ɲɛ kɔni n tɛ ka tiɲɛ kɔni fɔ n t'a dɔn o sariya la n'o bɛ bɛn o de bɛ k'an siran ok Tanti Umu sen na samara pointure ye joli ye 40
Tanti Umu san jumɛn bɛ yen k'o diyara e yɛrɛ ye ani jumɛn bɛ yen k'o diyara i ye kosɛbɛ kosɛbɛ a diyara i la a diyara n na bon ko année kɔni ne fɛ don bɛɛ ka di ne na ni n ka kɛnɛ année bɛɛ fana ka di na ni n ka kɛnɛ
san jumɛn bɛ yen ko min gɛlɛyara i ma dɔɔnin an filɛ nin san ye min na nin gɛlɛyara n ma parce que n dɔgɔmuso fila bɛɛ banna ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ n yɛrɛ ye n jija de bi ka na n'o tɛ nin tɛ n doncogo ye scène kɔnɔ c'est à dire je suis animatrice comédienne n bɛ don ni dɔn ye ka mɔgɔw fɛ mais n dɔgɔmuso fɔlɔ banna ça fait trois mois an bɛɛ la fitini fana banna AVC de y'a bin o don dɔrɔn hali n m'a ye yɛrɛ a sinna ka sa ten mais aw ye n inviter tu sais baara in hali n'i nisɔn ka go a tɛ dɔn i la donc i bɛ obligé de ka i kanubagaw lanisɔndiya sinon nin tɛ ne cogoya ye émission na a sarakabɔ yɛrɛ ye bi ye mais j'ai tout fait pour que ka public satisfait ka na aw ka invitation Ala ka hinɛ a ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ok tanti umu e ka dumuni min ka di i ye mhm. o bɛ taa joli ɲɔgɔn na dumuni minnu ka di i ye dumuni fila de ka di ne ye kojugu n'i y'i ɲɛ i b'a fɔ ko ka sogo jiran mhm. ka fɛn ninnu kɛ an an dumuni min yɛrɛ ka di ne ye ko ne tɛ ban k'o dun fewu o ye to ye parce que ne ye bamananden ye. ok tanti umu an bɛ bɔ ko fila ɔ filanan ye jumɛn ye. zamɛ jalani ka jɛgɛ jalan yɛrɛ. a banna. sabanan ye salati. salati a kɛra saba ye. a kɛra saba ye. ok an bɛ bɔ o kɔnɔna la an bɛ na. phase wɛrɛ kɔnɔna na mhm. tanti umu ɲininkali naani fana bɛ n bolo k'a tɛnku la mhm. i bɛ olu kelen kelenna jaabi mhm. pendant 15 secondes an bɛ se ka taa o fana fɛ tanti umu
tilennenya de ka ɲi kojugu a b'i ka diɲɛ ɲɛ a b'i ka alikiyama ɲɛ dɔnnibagaw b'a fɔ cogo min na n'i tilenna surtout mariage la mun y'a tiɲɛ tan semaine kɔnɔ furu bɛ se ka sa commune kelen kelen bɛɛ la furu ba kelen bɛ se ka sa commune kelen kelen bɛɛ tribunal la semaine kɔnɔ mais n'aw tilenna ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ sɔrɔ a la o
o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ na hɔrɔnya la mhm.
hɔrɔnya mhm. bon hɔrɔnya fana ni nin bɛɛ tɛ taa ɲɔgɔn na kana kɛ silamɛ ye mais kɛ hɔrɔn ye quand même i k'i dalakan sabati i ka maloya i ka siran ala ɲɛ parce que jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ne yɛrɛ umu u ye fura sɔrɔ fɛn bɛɛ la fɔ saya
ko saya man di e ayi i bɛ ko bɛɛ kɛ suta foyi wa a tɛ mɔgɔw bali ka zamɛ dun i tila ka te premier min ka paracetamol kun donc n'e ma ɲuman kɛ dun i taara ten i taara ten hɔrɔnya t'e la foyi ma foyi kan
tanti hɔrɔnya kɔfɛ i bɛ se ka fitinin fɔ an ye danbe kan bon an danbew de y'an ka furuw tiɲɛ parce que ni i t'i danbe ne m'a fɔ sa ko to ka di yan e bɛ se ka ne ɲininka cogo di ko dumuni jumɛn ka di ne ye ne bamananden tɔ ne m'a f'i ye ko to wa na kelen de ka di ne ye fana i tɛ to diya dɔn k'i ka naji bɔ a la ok tanti umu a laban ye fɛn min ye o ye yɛrɛdɔn ye mhm. parce que n b'a ye hali i ka vingt sur vingt na i bɛ don n'o kuma ninnu ye kuma fɛ mhm. yɛrɛdɔn mhm. dɔɔni fɔ an ye yɛrɛdɔn fɛnɛ kan awɔ jidɔn sodɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ n'i y'i yɛrɛ kun dɔn i bɛ bali ka don ko caman na n'i i yɛrɛ dɔn i b'i ka famille dɔn i bɛ siran i kɔ ɲɛ sisan ne ye condamné à mort de parce que n bɛ siran n ka famille ɲɛ mɔgɔ si tɛ jarala min ka kɔrɔ ni ne ye bi ne de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye mais n bɛ siran n dɔgɔninw ɲɛ parce que n bɛ siran ka ko dɔ kɛ n'o bɔra réseaux sociaux kan n bɛ siran couche damadɔ ɲɛ n dɔgɔnin minnu n'u musow bɛ yen olu de bɛ ka ne mara bi n bɛ siran u ɲɛ n bɛ siran n ka technicien ɲɛ n bɛ siran n baarakɛɲɔgɔnw ɲɛ n denw fana ni n bɛ ɲɔgɔn kan arajo la yen al'olu de ye ne bɔ surunmannin don na tante Umu kana nin don parce que n'i kɔrɔbayara den fana b'i mara dɔnku n'i y'olu kɛ i bɛ bila règle la mɛ n'i ko ko i ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔw b'i fɛ e ka taa gɛrɛn bɛɛ la i ka don biro bɛɛ kɔnɔ i ka taa yɔrɔ bɛɛ vraiment i tɛ se ka mɔgɔ ladilan bilen ou bien ok merci tante Umu ala k'an ɲɛ mɛn i la
an bɛna don tante Umu ka album photo kɔnɔ video minnu bɔra sisan worosara ko mun ma y'o la n t'a dɔn ni photo ko ninnu na ni worosara bɛna y'a la an ka album photo fɔlɔ fɔlɔ lajɛ i b'a i b'a ɲɛfɔ an ɲɛna
surakamuso Suraka Lale
ni photo in tara occasion jumɛn fɛ tan n ye Suraka Lale de kɛ Alioune Ifra Ndiaye de kɛra n ka réalisateur ye nin na a taara arajo Mali la ko a taara n nɔfɛ ko ka siya dɔ ladege one man show la kɔmi ne furulen don surakaw de ma n kelen pe de ye bamanan ye n kelen pe de cɛ ka jugu du kɔnɔ bɔn u ka tagabolo ka Mɛ an ta tɛ kelen ye ne ne ye seguka ye bɔn an ka maraw tɛ kelen ye ne ni cɛ in ma kanu kɛ dɔnku min man di n ye u ka mara la n y'a kɛ nimɔgɔniya tulon ye k'a don nin kɔnɔ pour que dɔ bɛ se ka bɔ o la dɔnku ka na ni n ka siya laada dɔw ye ka sɔrɔ a ma digi u la o ye Suraka Lale ye Suraka Lale la bɛɛ fana bɛ kɛlɛ min kɛra mali ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka na ni bɛn ye fɔ n tun b'a fɔ a kɔnɔna na n ko IBK taa i dɔgɔnin ATT nɔfɛ a ka na aw ka jamana dilan mɔgɔ bɛ mɔgɔw layɛlɛ mɛ ka sɔrɔ i bɛ ka tiɲɛ mesaji pase a tɛ digi mɔgɔ la o ye do ye
foto dɔ wɛrɛ

u bɛ n ɲɛ n'u tɛ kokɛɲɔgɔnma ye mɛ a tɛ ko ne ye Tamani d'Or in sɔrɔ ko ne bɛ se kuma na ni animatrice bɛɛ ye bɛɛ n'i ka kuma de don bɛɛ n'i ka sanga de don mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko kɔrɔ bɛ ne dɔn ne bɛ se kuma na ni bɛɛ tiɲɛ tɛ mɔgɔ si tɛ kuma professionnel ye an ka ɲamakalaw kɔ ani minnu b'a kalan n ko mɔgɔw olu de kan ka farinya ye Animatrice ni journalistew ni fɛn olu man ka ja jɔ kuma ye abada i mana kɛ cogo o cogo dɔ bɛ dɔ dɔn i t'o dɔn an bɛ ɲɔgɔn dafa dafa de
worosara ne t'a la dɛ ya dɛ mɛnna dɛ nin kɔni mɛnna nin nin yɛrɛ ye
I hakili b'a ta yɔrɔ la wa bon hakili t'a ta yɔrɔ la mais n kɔni hakili b'a fini na bari sabu ne yɛrɛ fana ye mɔgɔ ye parili de ka di n ye kojugu u bɛ dɔn yan
o de ka di n ye donc ni nin bɛ sɔrɔ ni Fiman ye Fiman ani Lamini bon ne ni Fiman bɛ baara kɛ an ka kanufɛnw bɛɛ ta Eh. fɛn o fɛn ka di ne o man d'ale ye mhm. fɛn o fɛn ka di ale ye o man di ne ye mhm. par exemple labɛnni t'ale ka ko ye hali n'an taara sugu la n'u ye riche di ka moyen di a bɛ riche di ne ma ka moyen ta oh. an taara Kayi eh, jɔharamɛkɛ dɔ jarabira an na k'an wele k'an ka na complet tantan jigin mhm. wax complet tantan jigin a ko ee eh, jɛma nin hakili tɛ alikiyama la dɛ ko ne bɛ content ko ni ka tan bɛɛ compter a tilala k'a ta duuru bɛɛ fara ne kun bon ne fɔra dama depuis ne fitini labɛnni ka di ne o la n b'a yira musow la muso fana tɛ kɔrɔ parili ma ani sungurubaya tɛ kelen il faut être toujours coquette devant ton mari ne ka parili de ka di ne mais o man di ale ye baara de ka d'ale n'an voyagera a bɛ ɲɛgɛn ko

Dɔw ma kɔn tɛ mɔdenw de ye an nɛgɛ k'an sigi ka nin ta n m'a dɔn u y'a fili fili ɲɔgɔn kun cogo di walayi surtout mɔden dɔ bɛ yen Fatim ale de u y'a publier u ni ɲɔgɔn cɛ bari mɔden tɛ mɔgɔ sɛbɛ dɔn anw fana sina ka ca nin surakakɛ in fana sisan ni AVC y'a bin N'o tɛ ne furula 26 ans de mariage ale de bɛ taa n ka na san sugu la ale de bɛ n ka gabugu datugu a bɛ daraka dilan ka di yan n'a ma fura kari ka di yan n tɛ se ka fura ta a banna ni n sara a ɲɛ a banna n'a sara n ɲɛ ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ ne ni mɔgɔ tɛ ɲɛ i tɛ bɔ suraka kun k'i ni mɔgɔ bɛ ɲɛ o Ɔn. a ma foyi bɔ n bolo donc euh, furu yɛrɛ ye hinɛ de ye aw ka ɲɔgɔn wale ɲuman dɔn o de ka ɲi yanni kelen ka wuli kelen ɲɛ si tɛ si sa don dɔn hmm. furu tɛ se ka to diya la ten sms ni minnu tɛ an y'an sigi ka télé lajɛ o don feuilleton dɔ lajɛ tubabu muso ni sinna k'a cɛ embrasser ko hmm. ne ko waayi a ko ko mun kɛra ko ne famana ka nin ye ko parce que maliyɛn cɛ tɛ muso embrasser jara e bɛ cɛ tigɛra ko la a tigɛra ko la Ko ma cɛ bɛɛ kɛ
a b'o kɛ i daminɛ kuma ni cɛ sa ni furu u b'a kɛ komi i ye sɛ n'a banakɔta to banna
an fana k'a fɔ eseke ɲɛna o tɛ mais n m'a fɔ k'a fɔ dukɛnɛ na cɛ ba ɲɛ na ko bébé i m'a wolo dɛ bébé c'est dans la chambre
o faamuna an ka taa foto dɔ wɛrɛ lajɛ ayiwa ko nin ye foto fɛnɛ nɔgɔyalen an bɔra album kɔnɔ ɔ kadi e tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ awɔ ara ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ tanti umu umu jara umu jara mali yɛrɛ tɛ bilen an ka mali bila pewu i ka 20 sur 20 a kelen bɛ ka diɲɛ minɛ duw dilan jamanaw fɛn bɛɛ ne bɛ fɛ ka dɔn o bɛɛ kɔnɔna la o baara in a ye nafa dɔ ɲɛ i ye wa le fait que diɲɛ bɛɛ b'i fɛ i kumakan ka di mɔgɔw ye a ye nafa dɔ ɲɛ tanti umu ye a ye nafa ɲɛ n ye parce que n'i tɔgɔma sɔrɔ fɔ mugan ni duuru i tɛ se ka fini san u ye bilen vraiment animatrice sara tɛ bɛrɛ ye jango i ka se ka nin tɔgɔma bɛɛ entretenu ni min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye o ye lagare min ye n fasa da zikiri la o ye den kelen de sɔrɔ o y'o tɔgɔ da n na donc n b'o de ye et puis a sara k'o den kelen de to a kɔ n bɛ to o de ye n'o tɛ o ni balimadenw n tɛ s'u kɔrɔ bilen tiɲɛ yɛrɛ la o y'a nafa dɔ ye a nafa dɔ fana ye n ka ko ka di mɔgɔw ye o ye nafaba de ye mɔgɔtigi b'i ja ni waritigi i n'a fɔ degun yɛrɛ fana b'a la degun yɔrɔ in na i da sera yɔrɔ min ma n ka ɲininkali in bɛ taa min kɔnɔ par exemple sisan animateurw an b'a ye n'u banana fo SOS de ka bila ka aide ni fɛnw ɲini e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye n bɛ se ka n fara aw kan parce que an bɛɛ bɛ baara in kɔnɔna na est ce que fɛnw bilalen don en place e hakilina na fɛn dɔw tɛ se ka bila en place au cas ni bana ni fɛnw nana an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ yanni ka wele bila SOS bila k'a fɔ ko ka dɛmɛ kɛ yan. I ka nin question in ka gɛlɛn n ma dɛ. Eh, cogo di tanti Parce que baara o baara ni a baara bɛɛ ka gɛlɛn mais presse ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. wari t'a la e yɛrɛ b'a dɔn yanni i ka sara arajo la i bɛ kuluwalaw wolo kɛ a kunjugu kan i bɛ reportage kɛ i bɛ maɲumantɔ kow kɛ i tɛ wari sɔrɔ tɔgɔ kɛlɛ de bɛ yen dakan dun de don ne tɛ se k'e ka sisan anw filɛ ka kuma ni technicien tɛ a bɛ mɛn min an bɛ ɲɔgɔn dafa dafa de fo an k'o dɔn sinon ni an ye quatrième pouvoir de ye ni an yɛrɛ damaw farala ɲɔgɔn kan ka sɔn mɔgɔ t'an dan mɔgɔ tɛ se k'an da baarakɛyɔrɔ si t'an ye wa ala y'an kunnaja an ko ka i b'a fɔ ko bɛɛ mɔgɔ min ko ka di bɛɛ ye dɔ tɛ fɛ k'o kumakan mɛn o bɛ baara in kɔnɔ bɛɛ ko ka mɔgɔ min b'a fɔ e ala karisa yɛrɛ de ko man di dɔ bɛ ɲini ka sa o nɔfɛ a bɛ ɲɛna wa n'i y'a bila i kunna baara in na k'i ye star ye o de y'i bin kuma ye i kelen tɛ se o an yɛrɛ b'an yɛrɛ bɔ yan'an ka tila maɲumantɔ ko ni fɛnw na vraiment a ma se mɔgɔ k'an dɛmɛ n'an yɛrɛ ye solidarité kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ORTM ni privé a bɛɛ ye baara kelen de ye voilà a bɛɛ ye baara kelen de ye bon ne bananen filɛ nin ye par exemple n dɛmɛna n tɛ se k'a fɔ ko n ma dɛmɛ a ye wara minɛ k'a kun cɛ o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo tiɲɛ tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye bana in kun ne fɛ hali ni ne kun sara walahi a kuran fɛ parce que ne yɛrɛ y'a ye u ye n kanu cogo min na mɔgɔ dama min kasira n nɔfɛ k'a kɛ komi mɔgɔ si tɛ dɔgɔtɔrɔso la ni ne kelen tɛ fo ka taa kɛ ne ni cɛ dɔ tun bɛ salle kelen kɔnɔ ko danbele a kun tɛ sɔn fura ka k'a la fiyewu ko fura jayɔrɔ bɛɛ bɛ ka kɛ ne na ko banaw dun tɛ kelen ko fo min bɛ kɛ ne na o ka k'ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ na a ka pikiri charger ne de kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka t'o k'a la donc o bɛɛ y'a ye mɔgɔw b'i fɛ mhm. baara in na mɔgɔw b'an kanu an yɛrɛ de bɛ an yɛrɛ segin kɔfɛ sinon public b'an bɛɛ fɛ bɛɛ n'i ka public de don mɔgɔ minnu yɛrɛ ta ma diya n ye dɔɔni o ye n bɛ to k'a fɔ arajo la n ko sɔrɔbatɔw ka hinɛ kasangetigiw kasange kalalaw la kɔrɔbiyari bolilaw kaburudo garidiɲɛw sukolaw u tɛ taa mɔgɔ deli an ka mɔgɔya bi laban u bolo u ka hinɛ u la nk'u m'a fɔ n ye dɛ ne yɛrɛ de b'a fɔ emisiyɔn kɔnɔ an ka sɔrɔbatɔw ka to ka taa hinɛ u la u fana balo de b'o la ni olu bɛ hinɛ u la a kan ka taa o foli kɛ ne ye n ka so ni aw kɔntanna olu m'o kɛ dɛ fo ne dalen ereya kɔnɔ ka ɲɔgɔn lajɛrɛ k'u bɛ taa ne lajɛ o tɛ bɛn
ayiwa tanti umu an bɛna video surprise dɔ b'an bolo yan sisan i yɛrɛ kama awɔ i ɲɛ kulɛri falenna o la dɛ ayi kana siran an ka a jateminɛ fɔlɔ min kɔnɔna b'a ko la an bɛna commenter aw ni tile renouveau télé lamɛnbagaw principalement émission bon appétit mɔgɔyara n'a ka jama a ye musoba min wele bi n'o ye umu jara ye ne tɔgɔ ye kulibali nana hayidara umu jara buramuso de ye ne umu jara ye ko caman dilan mali kɔnɔ umu jara ka kɛlɛ min ye pour que musow kana se ka furusa ka dɔgɔya muso kunda an ka se ka an furu bato k'an cɛw minɛ cogo dɔn emisiyɔn in diyara an yɛrɛ de a ye umu jara wele bi umu jara ye koba de kɛ mali kɔnɔna na musoba de don mali la halisa ala ka emisiyɔn in taga ɲɛ ala ka si ni kɛnɛya di umu jara yɛrɛ ma a ka se ka musow conseiller toujours caman ka bɔ furusa la Umu Jara ye ne minɛ komi a den a m'a yira n na tile kelen k'a buramuso ye n ye depuis n ma furu ka taa a fɛ yen fo ka na furu ka taa Umu Jara fɛ yen denya in de b'an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment emisiyɔn in diyara n ye aw ni ce aw ni baraji halisa Ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka si ni kɛnɛya di Umu Jara yɛrɛ ma an bɛ min fara o kan umu jara yɛrɛ tɔgɔ belebele a fa b'o de faamu a b'o dɔn n'a nana du kɔnɔ don o don k'a to a cɛla la gɛlɛya fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ o don o y'o bannen ye dan tɛ a la n b'a fɔ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a mɛn an kɔrɔ a ka se ka an musow dilan an ye hakɛto b'a kan salamu Renouveau lajɛbagaw aw bɛɛ ni tile kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon appétit kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ ye ne yɛrɛ bon appétit kanubagaba dɔ ye ne tɔgɔ madamu jara setu fofana n ka foli bɛ ara ni gutelezi ani aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen aw sera muso belebeleba de ma bi a ye musoba min wele bi n'o ye tanti umu jara ye tanti umu jara ne yɛrɛ baro ne buramuso don tanti umu ka emisiyɔn a ye muso caman bɔ dibi la bi ala ni tanti umu jara sababu muso caman sigilen don u ka furu la bi a y'a yira an muso misɛnninw na k'an bɛ se ka cɛ mara k'a sɔrɔ a ma se mori fɛ taga ye an ka foli de bɛ tanti umu ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ mɛn ka emisiyɔn in lajɛ
nin tun ye i yɛrɛ dɔnbaga baw ye mhm. u y'a jira k'a fɔ buramuso b'a la kosɛbɛ i b'a ɲɛfɔ an ɲɛna bon min fɔlɔ kumana mhm. o ye n denkɛ fɔlɔ muso ye o yɛrɛ balala n na kosɛbɛ mhm. bon min laban kumana sisan o ye n ka technicien muso ye musa faɲɔ muso ye i y'a dɔn ne ni musa faɲɔ bɛ baara kɛ plus de 20 ans mais n'i y'a bila ɲaman kan ne t'a ta parce que a ka furu yɛrɛ man nɔgɔ a ka misɛn i n'a fɔ fini jukɔrɔ ɲɛɲɛ nin y'a y'a muso tɛ ne bi baara min da ne ka baara ye kuma bɛ a ka furu ma donc n bɛ dugawu de kɛ cɛ bɛɛ n'a cogoya de don ne ko muso n'i ye cɛ min sɔrɔ o k'i ka diɲɛ garisigɛ ye ɲɛ tɛ n'i bɔra nin kun ka taa dɔwɛrɛ kun o fana bɛna fazi wɛrɛ jira i la min ka jugu a bɛ gatoninw san ka di denw ma k'olu kɔrɔta n'a ye den sɔrɔ i la a b'i denw fara quatre-vingt-dix pour cent bɔn cɛw fana toujours a bɛ fɔ ko musow de ka sabali cɛ fana ka kan ka sabali ne b'a ɲini an filɛbagaw fɛ ani cɛkɔrɔbaw fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min u k'a eseye ka sisan kɛ ten cɛman tun bɛ kalan furu la fɔlɔ musomannin fana tun bɛ kalan furu la mɛ sisan u tɛ k'o kɛ furu bɛ ka kɛ digi bɛ kɛ muso dɔrɔn de kan ɔ rezo sosiyo fana min dannen bɛ n b'a ɲini n bɛ n porofite nin tablo in na k'a ɲini cɛw fɛ a ye muso ninnu bonya fɛnɛ k'i da ni rezo sosiyo ye muso kɛrɛfɛ i ni dɔ wɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ja lajɛ o furu bonya bɛ min i ka kuraji sɔrɔ a k'a da i kɛrɛfɛ wali kelen ka to telefɔni ni tabilɛti la ten mm. a dalen bɛ so kɔnɔ a y'olu dabila ala kama muso tiɲɛni kɛ nɔ man ɲi dɛ san ye kalo tan ni fila de ne bɛ kalo tan ni kelen kɛ ka n tintin u kan ka jigin anw musow bɛ yen ko minɛn furuko muso fɛn fɛn filɛ salle kɔnɔ yan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ a kelen kelen bɛɛ bɛ se ka coup d'état kɛ wa an t'aw jɛ ni hali seconde ye an t'aw jɛ koyi mais ne b'a fɔ u ka sabali de et puis den tɛ cɛ ta ye den ye muso de ta ye hali n'i ma bange ɲɛ dɔrɔn i laban bɛ ɲɛ hali dentigi ta ye o tɛ fana ko dentigi k'i b'a den na i mana sa den tɛ da i nɔfɛ o furu ɲɛnajɛlan de don mhm. donc ne b'a f'u ka sabali u b'a fɔ ko ne bɛ cɛw fɛ ka tɛmɛ u kan ne b'olu yɛrɛ de fɛ voilà ne bɛ boli aw ni de nɔfɛ aw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o dɔrɔn de don parce que furu ye mɔgɔ n'i sara furu la o de ka ɲi min fana tɛ furu la ni ala m'a nɔgɔya i ye dɔnnibagaw ko k'a bɛ sɔrɔ i den bɛ alikiyama wali i cɛ bɛ alikiyama mhm. donc i bɛ ala minɛ n'o ye ala de y'a k'i la minnu fana y'a sɔrɔ muɲu n'a ye fo n'a ye marifa ɲɛsin i ma k'a b'i faga mm. oubien n'a ko a bɛ muru don i la i kɔni bɛ se k'i yɛrɛ ɲini o la mm. n'o tɛ a kun kana don o don mama dɛ walayi han ne buramuso san nɔ hali ne tɛ dumuni kɛ e m'o fɔ i ba ye
mais Dine an bɛ nin bɛɛ la o est ce que pression dɔ tɛ kɛ e yɛrɛ kan personnellement mm. le fait que i bɛ nin baara in na i bɛ bilasirali baara la i bɛ ka furu dilan ainsi de suite Est-ce que mɔgɔw t'a jateminɛ i la e yɛrɛ man ka fili quoi tu es parfaite i man ka fili donc ni i ye konin fitinin kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ kojugu ye kojugu ye awɔ bɛɛ bɛ ka jɔrɔ i ta de la mɔgɔ si ma hami ne yɛrɛ la awɔ n'o tɛ dɔ bɛ ne yɛrɛ la e ni ala cɛ bamanan furulen surakaw ma o ka nɔgɔn a man nɔgɔn O ma nɔgɔn mais ne b'a muɲun surtout baara in yɛrɛ o de y'a kɛ animatrice tɔgɔ de ye condamné à mort a ka ɲi cɛw la ni anw ye, unhun, i tɛ se ka dumuni kɛ yɔrɔ bɛɛ fini bɛ fini na i b'o contrôler pour que mɔgɔw ka da i la i yɛrɛ de bɛ exemple ɲuman yira o ye kelen ye pression yɛrɛ min bɛ ne kan n somɔgɔw fɛ ani n denw o ka jugu hali public ta ye ne dɔgɔninw olu bɛ min da ne kan a tɛ se ka lakale ne yɛrɛ den dɔ bɛ yen Moribo n tɛ se ka hali bɔ ka hali 10 minutes kɛ a bɛ se ka n weele ko tankɛ e bɛ mini i bɛ niveau jumɛn na donc i ma lafiya yɛrɛ de fiyewu n dɔgɔninw fana b'o cogo la finalement fo ko un an bɛ siran de parce que mɔgɔw dalen don i la n'i nana ko dɔ kɛ n ko n bɔra wajulikɛyɔrɔ dɔ la polisikɛ dɔ ye n lajɔ ko n jara n tɛ jɛn ni nin ye dɛ nin heure la e kelen tɛ tiɲɛ dɛ vraiment n'i ye nin heure la n jatigɛ fana kelen tɛ bɔ a ye mɔgɔw ye n kun ko vraiment hakili sigira n t'a fɛ tuguni k'i ye nin heure la an dun donba su de kun don k'ale yɛrɛ ɲinɛna donba yɛrɛ kɔ donc i y'a dɔn mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ n ka mobili delila ka sɔgɔ fana hôtel dɔ da la cɛ dɔ y'i jɔ e bɛ mun na hôtel da la a ma nɔgɔn cogo si la ala ka faamuyali ko ɲuman na wa sanfɛ Kumba Ba ale bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ bi a bɛna deux mots fɔ a ka réseau dɔ kan entrepreneuriat jeune mm-hmm. a kɛlen bɛ ka min bila sen kan Kumba Ba i bɛ se ka gɛrɛ ka na

diɲɛ seleke naani tɔn n'o ye PNUD ye min bɛ farafinna ka ni diɲɛ yɛrɛ ka ɲɛtaa fɔ ani fondation Tony Elumelu o ye an balimakɛ dɔ ye Nigérian don ale ye multimilliardaire ye donc a bɛ san wɔɔrɔ bɔ bi a y'a ka nafolo ta 5 milliards ɲɔgɔn k'a don denmisɛnninw ka ɲɛtaa la donc komi a marché la a bolo diɲɛ seleke naani tɔn fana farala a kan ɛɛ u ye projet sigi pour le Sahel Sahel kungo bɛɛ mais ɲinan ta gɛlɛya donna diɲɛ kɔnɔ an kun y'a fɔ ko ɲinan gɛlɛyara avec la pandémie u kun bɛna a bali a ka kɛ mais Tony makasi PNUD ye u sɔnna a ka na Mali la donc quota fɛn o fɛn kun dira Sahel ma Mali de y'o bɛɛ sɔrɔ donc programme dayɛlɛlen don depuis le 1er novembre malheureusement malheureusement a bɛna kuncɛ le 14 ni min ye sibiridon ye donc an y'a di bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini aw fɛ a k'a carin barisa baa saba de fɔra sifin baa saba san tan ni segin fo san bi naani hali ni projet t'i bolo juste ni idée b'i la et k'i b'a fɛ ka baara kɛ faso ye i b'a fɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ye i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn mais tɔgɔ bɛ sɛbɛn bɔlɔlɔ de sanfɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fiɲɛnabana ye an bali an ka se ka fara ɲɔgɔn kan donc bɔlɔlɔ page ye 3 w point tef connect t e f c o 2 n e c t point net point com de sɛbɛnnen don mais o ye anglais aw bɛ taa sanfɛ aw bɛ langue changer ka kɛ français ye mais pour k'aw ka français sɔrɔ dɔrɔn a bɛ point net de kɛ min y'an se yan bi a an b'i fo parce que toujours n'a mago b'i la i b'a dayɛlɛ an ye an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ba saba in na ba kelen ni kɛmɛ fila 1200 réservé don musolakaw ye ah. mais ne y'a lajɛ kunun an tun bɛ 289 dɔrɔn de la mhm. donc musow tɛ ka postuler donc vraiment an b'a ɲini aw fɛ a y'a cari paseli t'a la redoubleli t'a la I ka sɔn i ka baara kɛ dɔrɔn donc formation bɛ kɛ six semaines après i bɛ taa i b'i ka business plan sɛbɛn i bɛ dɛmɛ parce que u bɛ i ni entrepreneur dɔ de bila min b'i ka secteur la mhm. donc u b'i dɛmɛ k'i ka business plan sɛbɛn i b'i ka business plan sɛbɛn kalanlenw dɔrɔn don wa ayi ah. kalannen fana tɛ mais kalanbali b'a kɛ cogoya min na mhm. fo i ka an den dɔ gɛrɛ i la mhm. parce que olu kɔni bɛ bɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ parce que wajibi ye bi i k'a sɛbɛn de i k'a sɛbɛn dɔnku fo den kana den k'i dɛmɛ i ka se k'i tɔgɔ sɛbɛn k'i ka ja ta k'a don paseke kan b'a la i b'i ka karante sani mɔgɔya kana fɔ k' e don kasi la dɔn karante bɛ san jɛnɛka an b'an denw de deli olu ka gɛlɛn an ka se ka kɛ s kalan ko ni kalabaliya t'a la o y'a to a day don mali bɛɛ lajɛlen ye don mi don san fana ka kan t'o san o dalen donzɔnw ye e y'a ye k'a fɔ kunun hali mɛn kan Dieu merci Menaka postuler la Taoudeni postuler la Kidal postuler la Sikaso Kayi bɛɛ bɛ ka postuler mais Bamakɔ de kɔni jama ka ca donc régionw fana an b'a ɲini u fɛ u ka postuler pour que vraiment Mali ka se ka garisɛgɛ an ka sifin ba saba u ka se ka nin opportunité saisir bɛɛ b'a dɔn a bɛ gɛlɛya min na Mali ka ɲɛtaa bɛ tɛmɛ sifinw fɛ nka a bɛ tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifin musomanw donc vraiment kana saliya a k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni projet sɛbɛnnen tɛ baasi tɛ www.tefconnect.net an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka na yɛrɛ renouveau dayɛlɛlen don n'u sera n'u ye information ta renouveau kan an b'u tɔw bilasira o tɔgɔ ok donc ne b'a fɔ ko Nefertiti Ramsès parce que ɲɛ b'a la halisa tiɲɛ don tɔgɔ in ma falen dɛ a ma falen dɛ a mun na i b'a laminɛ bon n t'a laminɛ bilen an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ merci bɛɛ ni ce donc jeune minnu bɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen

Tɛgɛrɛ cɛ ɲuman fɔ an kun association ayiwa ko an ka taga vidéo surprise wɛrɛ nana tanti Mu mɔgɔw ko k'u tɛ to kɔ bi tanti Mu ko la dɛ ko f'u k'a bɛɛ de ye an b'an concentrer vidéo in fɛ dɔɔni parce que a tacogo qualité dɔɔni b'a ko la voilà an b'a lamɛn Vraiment n b'a fɛ ka témoignage kɛ n jɛɲɔgɔn de kan o ye nin ye n balima de ye n teri de ye an jɛra ka denmisɛnninya la n ma tigɛ a la jɛ min bɛ san bi saba la bi an ma deli ka kɛlɛ tile kelen n jara yɛrɛ sigilen filɛ nin ye ŋuna tɛ n jara la n jara tɛ dimi dɔn a tɛ kɛlɛ dɔn n'i ni n jara jɛra kɛlɛ tɛ don aw cɛ sabula n'ale y'a dɔn k'i diminen don a kɔrɔ dɔrɔn elle fera tout pour k'i la content ne jɛɲɔgɔn de don

n'a bɛ kɛ tiɲɛni sira ye fo yɛlɛko dɔrɔn o ka tɛmɛ ka bɔ yen bi an bɛ yɔrɔ min na bi kun jara bɛ ka balimaya min dilan a bɛ ka adamadenya min dilan a bɛ ka sigiɲɔgɔnya min dilan a kɛra ala ɲɛna diɲɛ bɛɛ b'a kalama mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ b'a kalama n'i taara kun jara fɛ yen vendredi fɛ i ni kun jara se ka fɛrɛ sabula peredenw de kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa vendredi bɛɛ ye denmisɛnnin musomisɛnnin ninnu kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa u b'a fɛ ka entretien kɛ ni kun jara ye N'i taara fɛ i n'a yɛrɛ kɔni se ka entretien si de kɛ a se ka fɛrɛ cogo si de la o denmisɛnninw bɛna ni mun ye u bɛna n'u cɛla u cɛw cɛla problème ye u bɛna mun
fana kimbiri
n denmisɛnnin teri don an ye bɔgɔtobi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka npogotigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka furu fana kɛ ɲɔgɔn fɛ hmm. mais ala y'ale cɛ minɛ ji dɔgɔya hmm. a ye témoignage ba k'i kan hmm. ne fana ni teri kɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye denmisɛnninya kɛ teri kura tɛ n bolo ka taa ɲɛfɛ komi n bɔra k'a fɔ sisan jɛkulu b'an bolo bi min ye camp jeunesse entrepreneur pour le développement a président bɛ yan nɔ olu de bɛ ka jɛ ka tɛgɛrɛ duman fɔ an kun n'an k'olu ma ko CJED voilà président yɛrɛ ka sɛnsɛn ka na deux mots fɔ an ɲɛna jɛkulu kan so basi tɛ aw bɛɛ ni tile n bɛ lamɛnni jɛkulu ni filɛli jɛkulu bɛɛ fo ka Mali cɛ n'a muso bɛ fo bɛ jaralakaw fo amadu tarawele aw ka taa nto ka tɔn amadu tarawele
sdi ye jɛkulu segu jumɛn da sɛdi a sososiyasonɔn de ye minnu bɛ sosi tɛ sibi minɛn kɔnɔ a sososiyasiyɔn mali don a sigira mali bɛɛ ka sɔn mɛ ko daminɛɛna a ye a ka baaraw sinsin moti région kɔnɔ parce que a sigibaa fanba tun ye mutikaw ye à défaut ka se ka a bɛɛ lancer ɲɔgɔn fɛ baara daminɛna moti région de kɔnɔ nin y'a san kelen ye à peu près donc hakilina dɔ de nana ni association ye o ye k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye mali ye jamana tɛ min sɔrɔ fanga ka bon du coup a bɛna kɛ jamana palannintigi ye min bɛ yaala ka dɛmɛ ɲini waati bɛɛ an ko ko n'an bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ a bɛ daminɛ anw yɛrɛ la association caman bɛ yen u tɛ se ka foyi kɛ ni u ma yaala an ka dɛmɛ ɲini an ka dɛmɛ ɲini ɔ mais en tant que citoyen anw yɛrɛ jɔda ye mun ye an ka sigida yiriwali la ko ni dɔ bɛ a tɛ foyi bɔ mɔgɔ kelen ka fari foni bɛ se ka dankari ye a la a bɛ na ni yiriwa ni ɲɛta ye voilà an bɛ se ka o ko sugu kɛ nɔgɔya la cogo di donc association in sigira o kan kan aw bɛ mun de kɛ CGD yɛrɛ kɔnɔna na donc CGD kɔnɔ an bɛ baara kɛ effectivement yiriwa sira de kan notamment denmisɛnninw ka yiriwa o hukumu de kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ waatinin bɔ an ye kurun di muti denmisɛnnin dɔw ma minnu bɛ ba kɔfɛla la u ka kalanko nagasira ka sababu kɛ ekɔliso minnu tun b'u bolo gɛlɛya min bɛ camancɛ janfan kan bi n' o ye jihadisme gɛlɛya ye o y'a to u tɛ se ka taa u ka ekɔliw la u bɛ kurun de ta ka na muti malheureusement parentw ka sɔrɔ tun t'u permet ka o fɛn fana kɛ donc an sera ka kurun ni fɛnw ɲini a wari ma ɲini mɔgɔ fɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tan tan mugan mugan de farala ɲɔgɔn kan ka ka baaraw boloda donc o n'a ɲɔgɔnna ko caman donc bi n'i y'a jateminɛ san kelen kɔnɔna na parce que association sigira en place en septembre deux mille dix-neuf an bɛ se k'a fɔ k'a ta septembre deux mille dix-neuf la ka se bi ma an bɛ miliyɔn mugan ani saba bɔɲɔgɔnko la hmm. musaka la association ye mun mobiliser
kumakuncɛ kuma la sisan laɲini ye mun ye ani aw yɛrɛ ka welewelekan ye mun ye voilà donc an ka laɲini ye ka association ye a ka lakodɔn a ka se ka carin ka se ka mali yɔrɔ tɔw minɛ c'est pourquoi an y'a jigin k'a fɔ an bɛ bi communication in kɛ waati ka surun kɔsɔsɛbɛ n'o tɛ an kun ye activité minnu caman kɛ a kun ka d'an ye k'u partager mɔgɔw k'a dɔn ani a bɛ ka kɛ kɛcogo min na parce que i b'a sɔrɔ sigida la ko ni fitinin dɔ bɛ yen nɔ ni a y'aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka dankari a la donc association ka laɲini y'o de an bɛ fɛ a ko ka don ba la donc a dayɛlɛnlen don malien cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye an ka baaraw kunsin bɛ musow ani denmisɛnninw ma kosɛbɛ mais association membreya la bɛɛ jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ
o diyara an ye an b'i yɛrɛ fo ala ka laɲiniw bɛɛ sabati an bɛ bɛn don nata ma wɛrɛ laɲini aw ka fɛn tɔw bɛ ɲɛfɔ o kɔnɔ n b'i fɛ n'a tɛ kɛ basi ye fana k'an profiter an ye mali camancɛ mɔgɔw ye an ka cɛkɔrɔba fatura nin bi y'a tile fila ye an bɛ an profiter ka foli kɛ ala ka hinɛ ATT la ala k'an bɛɛ ɲɛsɔn an ta don c'est perte belebeleba don an mutikaw bolo je pense que a kɛra mali cɛba dɔ ye min ka se a n'a ka engagement jamana jɔli la walali la o tɛmɛna muti binankun kan ka mali labɔ ka diɲɛ labɔ Mais anw ta don anw mɔptikaw ta don vraiment ala ka a kɔ suma i tarawele ou bien i jara wagati sera déjà i yɛrɛ ka bilasiralikan laban folikan bon ne bɛ min kɛ musow ka sabali toujours a bɛ fɔ musow ka sabali yɔrɔ min na cɛw fana ka sabali u ka musow nɛgɛ n b' o de fɔ émission in yɛrɛ a bɛ denmisɛnninw yɛrɛ kun sisan u ka téléphonew kɔnɔ o bɛ n hakili sigi n bɛ n cɛlakaw fana fo parce que n'i y'a mɛn i bolo bɛ foni ka baara fana kɛ i cɛ n'a somɔgɔw de fana sɔnna n b'olu fo n bɛ n somɔgɔw fana fo ani sigiɲɔgɔnw ani baaraw bɛɛ lajɛlen ani kanubagaw bɛɛ lajɛlen ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ni minnu ye baara kɛ privé la ani minnu ye baara kɛ ORTM na n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn merci k'aw yɛrɛ fana fo vraiment ça fait wagati ko in de fana sinon question caman de bɛ yen tante umu an bɛna tila ka wele bila i ma dɛ tuguni awɔ a bɛ bɛn cɛw kana na dimi dɛ non an bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ cɛw niyɔrɔ fara a kan i y'a dɔn dɛ cɛw ne bɛ k'u nɛgɛn a ka bugɔliba in dabila a kana fɔ ko an ye denw fana bɛɛ kɛ muso ye anw t'a dilan a kana an bugɔ k'an kɔnɔ tiɲɛ a kana an ɲɛw ci a kana an senw kari n'aw bɔra aw ka dontuma dɔn vraiment musow bɛ furu fɛ mais an fana sɛgɛnnen don a ye sabali o tɛ walayi a ye wa a y'u furubaaw deli yɛrɛ de musow aw fɛnɛ aw fana ka sabali fɔlɔ anw ka bogotigiya tan cɛ tun bɛ se ka san fila kɛ a bɛ siran i ɲɛ k'a fɔ k'a b'i fɛ mais bi cɛ mana fɛli ɲɛ jira dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ crédit envoyer. u yɛrɛ tɛna ni crédit ko ye. sisan foli belebeleba di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. mɔgɔ min yɛrɛ ye ne habillé eh, n'o ye mabibi si eh, association des femmes rondes o présidente don a nana yan a ye ne ka fini ɲuman in kala k'a di n ma ko n ka n par'o la ayiwa ko eh, faransika dɔ fana bɛ yen an bɛ foli makuku di makuku sidibe ma a bɛ faransi consul kɛrɛfɛ a bɛ k'an lajɛ en direct en ce moment kuku ayiwa an bɛ dugawu kɛ fana ATT ye Eh, mɔptikaw ko k'a ye makoba ɲɛ olu ye mɔpti jamana bɛɛ de don saya ka kunan dɛ an bɛ foli d'a ma ne yɛrɛ bɛ sinankunya sugu bɛɛ k'a muso fɛ fɛn bɛɛ bɛ kun a la fɛn bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ la depuis fanga tɛ ne b'u dɔn donc ni a binna tan a binna maliden bɛɛ de ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ala ka limaniya di a denw ma ala kana du barika t'a fɛ ala ka dugawu minɛ